Ee, n'okwu Igbo unu agbalịela ndị Anioma si ụzọ Oti bịawa Imo steeti na ebe Igbo Isuama bịa ịhụ m ụbọchị taa ịgwa m ọgbakọ unu kwadoro ime na ọnwa ọgọst nzukọ ọgbakọ igbo zara igbo ma sị ya gazie sị unu mere nke ọma ijikọlata onwe unu aka ịhazi otu a ga-eji mee igbo adịkwa ka ọ dị na mbụ n'ihi igbo wụ oke mba n'afrịka oge ndị haiti gbakọrọ eh, n'afọ 1791 ịlụ ọgụ inwere onwe ha ha lebara anya na obodo dị iche iche ndị afrịka n'ebe ha họpụta ndị igbo dịka ndị ga-edu ha duzie ha ụzọ ụzọ a sị onye onye isi ojii niile onye afrịka niile nọ na haiti ma n'ụwa niile ga-aza ndị igbo ka afrịka gaa n'ihu ya wụ ọnọdụ ukwu ndị haiti nyere anyị ụmụ anyị ndị nọ la ofe amerịka nyere anyị mara ụdị mmadụ anyị wụ mara sị anyị wụ ndị ekwe ekwe a na-ekwe mmegbu ma ndị ọcha ji ihe dị otu ahụ kpọ anyị ugwu kpọ anyị ugwu ka a kpọgbu anyị n'ugwu ka anyị nwụrụ ya ka ha nwee ike ịwakpu ndị isi ojii niile ọ wụ ihe dagha ọgụ n'ụwa niile ọ wụ ka elu igbo minyuo anyị ka ndị isi ojii ghara inwe ndị isi ọ ndị ụmụnne anyị ndị Haiti a ndị kwuru kpọọ anyị Igbo Granmoun ya wụ Igbo Igbo Igbo isi isi isi obodo ha kwa ndị sị mmụọ na-achị Igbo wụ oke mmụọ ihe ndị a wụ ihe e dere ede n'akwụkwọ onye gakwara na ịntanetị ga-ahụcha ya so ihe unu meghere ile ndị Igbo ụwa anyị ada chịkọla ya kemgbe agha Biafra a lụrụ ya ndị iro ndị ọcha na ndị ee eh, eji akpụ eli ozu ndị naijiria soghị ndị ọcha apaghara ha akpa abịa sị ndị igbo ndị bi na agbata obi ndị igbo na ndị mba ọzọ sị a ga-iwepụ ha n'igbo sị ndị ndọkwa awụghịkwa igbo ikwere awụghịkwa igbo ndị bi n'elu ndị bi n'ala igbanke awụghịkwa igbo ndị a ha ga-awụ ndị si n'elu daa ndị otu na-apụta sị mba sị ọ karịala sị ee o nwere ihe a na-eme dimkpa ihe ruo mgbe oge iru ya sị o zuole ọ wụ iji okwu ee mbekwu nwa anịga o nwere ma achọrọ ịbịa ọgụ bịa mgba ilu ya olulu jọrọ njọ karịa ya sị hapụgode ka ya megharịa ahụ ha kweela ala bọgharịa ya sị ma adịghị ihe ọzọ amara sị dimkpa abụọ gbara uji ala so ma adịghị ihe ọzọ na-egosi sị ndị igbo ekwe ha sị ele ala igbo gburia ya mprete mprete chịkasị ya ndị anyị ka na-aga aka ya na-aga eji igbo na-ama njakịrị igbo etofele dịka nna m asị etofele ịhụ n'ọkụ igbo etofele ịhụ n'ọkụ ọ wụ nna m ọ wụ ehi ehi kwuru ya na m amaghị ihe ka ikwu okwu otu a ehi ndị igbo sị etofele ịhụ n'ọkụ n'ihi aga m asị unu mere nke ọma bịa sịkwa na ụmụ anyị ndị nọ n'elu lee nọ n'ala lee ụmụ okorobịa ndị igbo a ndị na-agbagharị eme ka ndị igbo bịa n'otu dịrị n'otu anyụọ mamịrị ya gbọọ ụfụfụ ndị chọrọ ike ọha ọ bụghị ike otu onye ka igbo wee nwee ịga n'ihu bịa nyere ha aka onye wetara afụ onye wetara pen unu enye ha gbaa ha ume ndị jikwene ka a na-enye enye ma ọ bụ ihe a na-akpọ data unu ezigara ha data ha na-eji arụ ọrụ onye eji ha arụ ọrụ ọ chọọ otu ego ahụ m asị unu jisi ike ya gaa n'ihu ya gara unu nke ọma ndewo erukwana n'ọgọst ahụ dịka e kwuru ee ndụ dị aga m agbalị bịakwa nọnyere unu bụ ihe unu mere unu ma ọ wụ ọnwa ọgọst bụ ọnwa ee mmụọ na-achị igbo the great igbo spirit dịka ụmụ anyị ndị si n'elu si n'ala jiri chọpụta sị nzukọ anyị na-eme n'ala Igbo n'ibi anyị na-eri n'ala Igbo ọ wụ ya na ebo ebo ebo ebo ebo agbara na-achị Igbo kwa aga ọ wụghị ọkpọrọ anyị si ee ọ dị mma otu ahụ anyị ga-eke ebo bụọ nsigbu aja bụọ ndị iro bụọ nna ma ha bụọ onye niile na-enye anyị nsogbu ka ọ gara anyị n'ihu ụnụ anwụchule ndewonu